ekene m unu bụ ndị ọrụ isi na museum ebe a makacha ebe a na-edobe nka na omenala na ihe eji eji mara igbo ee tata anyị bịara ebe a a- ndị na-ege anyị ntị aka m bụkwa nwanne unu chief izueke eddy okolo tupu ejiri ego zụwa ahịa ndị Igbo nwere ụzọ ha si azụkọrịta ahịa nke a na-akpọ eh, barter trade by barter n'ọnụ oyibo eh, nke barter ahụ na-egosi ọ bụrụ na ji na-agụ gị mana gị were ede ị chọọ onye chọrọ ede were ji nke ahụ na-enye nsogbu ọtụtụ mgbe maka o nwere mgbe ị ga-agagide ị ma ahụ onye chọrọ ihe i ji were ihe ị na-achọ ọ ya na-enye nsogbu mana mgbe a mgbe a na-eme ihe ndị ahụ ndị Igbo makwara na o nwere ụzọ ọzọ a ga na-esi eme ya e wee weta ihe a na-akpọ ego ayọ ya bụ cowries ego ayọ ahụ bụ anụ dị na mmiri mana ọ na-ahịa ahụ inweta ị ma na ego na-ahịa ahụ inweta e wee weta ego ayọ ahụ were ya na-eme means of exchange ejiri ego ayọ ahụ na-azụ ahịa na-azụgide azụgide ahụ ewee hụzịa na tupu iweta ego ị ga-eji zụ mmadụ ahịa ị ga-agbaju akpa ọ na-ayị arọ ewee meketa ya wee chọpụta na o nwere ndị igbo mpaghara igbo na-akpụ ụzụ ndị a na-akpọ okpogho a na-akpụfụta ihe a na-akpọ malina which ego ahụ aka abụ ego ma ndị ọcha na-eme ya e wee hụ na ndị Igbo were ọgụgụ isi imefụta ego ahụ a na-akpọ ma anyị na- a na-akpọ ya bụ okpogho ọ ya bụ ihe a dị ebe a ego a wee na-akpụ ya e wee site mba dị iche iche na-abịa na mpaghara agbaja nke dị na Udi na Ezeagụ okpogho ahụ dị na Udi na Ezeagụ ka a na-akpọ agbaja a, Igbo agbaja wee bịa na mpaghara ahụ wee chọpụtazịa em, okpogho ndị na-akpụ ụzụ ahụ a na-esite ma ne- lejja ma mba ọbụla a na-akpọ em, agụrụ ma agụrụ ọka o ma agụrụ ụmana o ma mba niile na-aza agụrụ ihe eji mara ha bụ ịkpụ ụzụ ha were origin ha na-abịa ewere igwe maka a chọpụtara na ndị igbo ebidogo kpụwa ụzụ na-eme ihe gbasatara iron smelting ihe karịrị 3000 years ago ka ndị nyocha mechara ya wee chọpụta na ọ dị n'ala Igbo ihe a niile ka emegidere wee hụ ndị ọcha bịara wee hụ nwatakịrị ji nkwaka ya black rock ebe o jere ịkpata ya ha ji esi nri ndị ọcha bịara nyocha a na-akpọ engineer Kitson bịara inyocha ịchọta ihe dị n'ala wee hụ ka nwatakịrị aja wee chụrụ ya o wee gba- gbababa be ngwo mgbe ndị ngwo wee nufute n'igwe ka ha gbuo nwatakịrị ahụ ndị ọcha ahụ wee gosi ha obi umeala ya ihe a na-akpọ love a wee sịzi ya gịnị bụ o- okwute ahụ nwatakịrị ahụ ji? a sị ya na ọ nkụ a ka ha ji esi nri a wee tie ya ọkụ o wee wuwe ọkụ ndị ọcha wee sịzi ya na ihe a na-akpọ ya bụ coal o were ntaprita ha na-asụ ọkọwa a kọwaa n'oyibo akọ- ọ kọwara ndị igbo n'igbo ọ kọwara ndị ọcha n'igbo ihe a m na-agwa gị mere 1908 by 1909 e declare na e were nnukwute coal n'enugwu otu a ka a si were shillings wee nye nwatakịrị a na ogwuru ego ndị ọcha wee hụzie na ego okpogho a na ndị igbo na-aka eji azụ ahịa mba ndị ọzọ abịa na- na- na-eji ya azụ ahịa ha wee were mwefu bufute nnukwu ego ka e wee mechie ego nke ndị igbo wee yiwe yuzu em, wee na-ejizi nke ha wee na-azụ ahịa otu a ka ego si bido wee gbadaa to from eh, bido n'ego ayọ to malina ego ego okpogho banyezie n'ego igwe bụ nke anyị wekwara ebe a eh, ndị ọcha wetara wee bazie n'ego akwụkwọ a sịzi anyị 1000 notes ee 100 note and so on and so forth ekene m unu ọ ga-adịrị anyị mma ee mgbe ọzọ unu kpọkwa m anyị ga na-akọwakwa akụkọ gbasatara ọdịnala na omenala Igbo ndewonụ